pa nthawi ino ndipereke mpata kwa anzathu a media eh, kuti mufunse mafunso dzina langa ndi isaac salima ah, kuchoka ku times ndimafuna ndifunse kuti kodi mawalo mukamayenda ulendo wa ndawala mtsogoleri wa chipani cha dpp ah, peter mutharika Ah, adzayenda nawo komanso adzayenda motani wapansi kapena pagalimoto komanso manifesto amene mukakhazikitsa kodi ngati aford mukakhazikitsa ngati alliance kapena ngati dpp popeza sitikumva zokhuza kuti ah, ngati alliance yanuyi kuti manifesto mwayika pamodzi kapena aliyense ayenda payekha payekha pankhani ya manifesto
zikomo kwambiri anzathu amenewa a times nditengeso funso lina limodzi kenako ndiwapatse a chair anzathu a capital zikomo dzina langa ndine wezi nyirongo capital fm Ah, mmene akufotokoza anena kuti manifesto ya dpp yatenga chaka chathunthu mukusonkhanitsa mfundo komanso kuti mwakhala mwapa- mukupanga research kwa nthawi yayitali tsono ndi mmene mwapangira mgwirizano ndi aford of course atawafotokoza kuti atawunika anaona kuti mfundo nzofanana Komano mwalumikizitsa bwanji manifesto amenewa pozindikira kuti mwina research yomwe munapanga a dpp ndi research yomwe munapanga aford patha kukhalabe mfundo zina zomwe ndi zosiyana komanso potengera kuti mgwirizanowo wangobwera kumene so research ya one year ndi mgwirizano omwe apanga kumene sindikuyembekeza kuti mwina zonse kuti zili 100 pa mfundo zina mwina zomwe mukusiyana Munakhala pansi kukambirana kuti mulumikizitse kuti zikhale zogwirizana ndi mgwirizano omwe mwapangawo.
Zikomo. zikomo kwambiri anzathu a times eh, mwina nditenge second set so anzathu a zodiac akhale nayo nthawi ino ndiwapatse a chair kuti ayankhe mafunso athu zikomo kwambiri Ah, zikomo kwambiri Eh, mzanga andithandizira kuyankha ndimangofuna ndinene kuti tanena kuti programu ya mawa ya mmamawa ya ku Mount Soche imeneyo ndi ya invitation ndimafuna ndinenetse pamenepo okhawo amene ali invited kubwera akuluakulu ena ochokera kunja akuluakulu a ma companies uh, a economy eh, komanso andale amene akudzachita witness zimenezi mwa msochi ife tonse tikawunjikana pa njamba kwa amene tingathe kuti tikayende ndi profesa arthur peter mutharika kuchokera pa upper stadium ndiyo tizapita ku upper stadium mayendedwe a mtsogoleri wathu ndikudabwa kuti lero yakhala nkhani ndi mmene amayendera masiku onse ndi mmene amayendera nthawi zonse zidzaoneka konko kuti tizakwera nawo helicopter tizakwera nawo mpandadenga kaya azafuna azayende nafe wapansi zonse nzotheka inu muzangobwera muzaone zimene takonza kuti kodi profesa azayenda bwanji funso lachiwiri wezi yokhuza manifesto ndizoona kuti manifesto yathu yatenga nthawi tikuiphika and at the same time nawonso a aford amaphika yawo manifesto imene anena poyamba muja ya dpp si ya dpp yokha ndi manifesto yawo titamaliza mmene tinayamba kukambirana ndi anzathu a aford tinawunikiranso manifesto ya aford kupezeka kuti Zimene zili mu manifesto ya aford ndi manifesto ya dpp over 90% we are talking of the same thing. One, tithandiza aMalawi kusisa mitengo ya zinthu. Forex ingapezeke bwanji? kuti zinthu ziyambe kuyenda mmene zimayendera kodi fertilizer sizija zoti 4000 n'kanthu zija iyayi we are talking of realistic figures and mmene zilili pa ground come to education maphunziro athu apita pansi tikaona mwa both manifesto ya aford manifesto yathu tifuna titukule ana athu kumbali ya maphunziro komanso not kutukula ku- ana okhawo komanso zipangizo zoyenereka zipezeke kuphatikiza masukulu anuwa kumbali ya zipatala health mukuziwa pano ino kuti mupite pa queens apa ndi syringe yomwe alibe ndi panado yomwe alibe tifuna zimene zija zibwerere mchimake tikaona ma institution athu mmene akuyendera palibe ma institution amene akuyenda bwino admarc ndi yotseka mukapita ku sffrfm mpaka lero sanayambe ku- sakudziwa kuti fertilizer even wa program yawo ya aip achokera kuti izi ma solutions ake mukayang'ana ma solutions athu ndi ma solutions a aford ndiofanana that's why tikuti ife tapanga manifesto ya amalawi si ya dpp si ya aford koma ya amalawi ndithere pompo ndiapemphe mwina kuti funso lachiwirili limapita kumbali ya manifesto mwina aford ayankhepo komanso mwina ndiapemphe anzanga uku ngati ali ndi mawu abweranso
Ah, ndiyankhula ku nkhani ya manifesto kwambiri ndinayankhulanso kumayambiriro kunena kuti chipani cha aford kupanga alliance ndi dpp sichinatengere ma positions chinatengera manifesto ya dpp after kuiwerenga manifesto ya dpp ndiye kwambiriso ndiyankhulanso kunena kuti anzanga abale wanga kumpoto chipani cha aford sichinatengere ma positions chatengera ma- chatengera manifesto ya dpp manifesto ya aford ataona kunena kuti chofunika ndi chani chofunika nkuthandiza amalawi kuwaombola amalawi chifukwa adali akupsya pansi moto pamwamba moto ngati chigumu ndiye anazaona kuti ayi i think ndi imene ikunenera manifesto ya dpp ife tisatengere za position tiye titenge manifesto ya dpp ndi yathu tigwire ntchito limodzi ndi ya dpp in short zomwe zili mu dpp ndi zomwe zili mu aford ndiye tingathe kungonena kuti manifesto ya anthu awo- yathu ife ndi imodzi zikomo kwambiri
Ah, zikomo kwambiri inenso sindidutsa monse madutsa anzanga ndingochitapo pang'ono funso makamaka la kwa isaac wa times kunena kuti a president athu adzayenda bwanji Ah, inu anzathu a times timakuthokozani takhala nanu maaktivities osiyanasiyana pompano ndinali nanu ku bicc kumene a president athu amapereka ma nomination awo ku mec khwimbi limene linali kumeneko a president akanakhala amayenda pansi ndikukhulupira kuti akanapondedwa ine pamodzi ndi a namalomba organizing secretary a secretary general tinasankhidwa kukhala amodzi mwa akuluakulu a chipani okalandira a president pofika pamalo koma ndikutsimikizireni zinali zovuta ngakhale malo oti tiyime sanatheke Ine, ine ndikanagwa mu chigulu cha wanthu, mwinanso kupondedwa. Tinathawa, tinachoka chothawa kupulumutsa miyoyo yathu kukalowa mkati, ngakhale apolisi amathawa. Ndiye tikanena kuti president akayenda bwanji, funso ilili yankho lake ndikuti president sangamayende pansi mu chikhwimbi cha wanthu. President wathu mwanjira iliyonse akakhala ndi mayendedwe abwino oti aliyense adzikaona ife amayi tikunyada achinyamata akunyada kunyadira president tikuvina koma tizikatha kuona kuti president wathu ndiuyu ndiye akakhala ali mu ndege akakhala pa- pamlengalenga amene na- amene anosi koma ndithu president wathu akayenda mu chigulu cha wanthu kuti anthu azikatha kumuona komanso atetezeke ku nkhani ya manifesto uh, ayankha bwino aford ayankha bwino national organizing secretary Nkhani yaikulu ndi yonena kuti tikuti manifesto yathu inatuluka atapanga kaye research pa ground. Lero lino inu ndi ine kuti tipite kumudzi tikangoyitana mwina anthu ochepa tiwafunse mavuto amene akumana nawo. Mu ulamuliro wa Malawi Congress Party mukumana ndi mavuto anji amayi ngakhale zimayi wakumudzi kwathu kwakwetemule akakuwuzani kuti mavuto akula ndi njala. number 1 ndiye kuti chipani chachita pick kuti mmudzi muli chani njala number 2 ndalama yatha mphamvu tikapita kumsika ndalama sikutheka kugula katundu number 3 umphawi wazaoneni number 4 tikapita kuchipatala mankhwala kulibe ikakhala nkhani ya shuga nde ndi anawo akulira kuti tikudya phala lopanda shuga so ndi zinthu zoti zikuyankhulidwa nsanje tuchitipa eh? mavuto enieni amene ali pa ground Ndiye sample ya kapena kuti questionnaire imakhala kuti yatenga zinthu zofanana, zilibe kuti ndi questionnaire ya AFORD kapena questionnaire ya dpp, koma aliyense amene akupanga research yeniyeni yolondola pa ground akupeza mavuto ofanana. Ndipo ngati zipani zimene zili zokonda anthu, zofuna kuphula anthu pamoto, zikuyenera zipereke mayankho ku zimene anthu akudandaula. tsiku ndi tsiku kupyolera mu research imene yakhala ikuchitika nde ife nda AFORD taf- tafufuza zinthu zofanana ngakhale iwo amene zakanikawo akudziwa chilungamo Yeah. akatuma anthu awo kupita pa ground kukapanga research akumabwerera ndi kukanena kuti koma pa ground sipali bwino komabe tiyeni tizinena kuti boma ndi lomweli boma lingakhale lomweli anthu akuti anakuuzani ndani musiye zimenezo musazanenenso anthu akuvutika pa ground Chilungamo akuchidziwa ngakhale president akudziwa kuti amalawi akuvutika koma asankha atseka makutu atseka maso asankha kuona ngati amalawi adzakhala osaganiza kupita chitsogolo koma ayi amalawi sitingapusitsidwe mpaka nakale lero lino mukamatinamiza kuti mufuna muzitipatsira ana obadwa kumene ndalama tikungokuyang'anani kukamwa zambiri zimene mwanena mma manifesto mwanu tawerenga umangoseka soyeza kuti anthu awa

shuga uja timamgula uja 600 kwacha uja shuga uja lero ana akupita ku sukulu osadya phala olo ni mchere mumaso oti ake- akeke muphala Mm. sikuchitika muzi andi tikamakamba zoti mpulumusi ndi profesa arthur peter mutharika ife a DPP ndikuti kulakuisangati ndizoona chifukwa anachita ndiponso achita komanso ndipemphe anzathu a media kuti ndikumatha kuona pena zithunzi kutulutsa zithunzi zomayipitsa kumayipitsa president athu majambula mwina amene mukuganizira amene akupangira pena tipemphe kuti yayi a Peter ndi mtsogoleri wathu ndi president wathu bambo athu ndi bambo athu tiyeni timulemekezeni atumikire dziko lino kuti aphule amalawi pa mavuto amene anthu akukumana nawo chifukwa amalawi akuzunzika kwambiri mwina ife timakhala tawoni munomo bola timatha kumaona zina ndi zina Kumu- kumudzi lerolo kumudzi kodi ndi angati amene angagule thumba la feteleza 150,000 kwacha ndi angati kumudzi lero thumba la chimanga lero lafika pa 100,000 ndi angati security guard amene amagwira ntchito ku Securicor ndalama yake imene amalandira 75000 kwacha 75,000 kwacha munthu akugwira ntchito 30 days kungogwirira thumba lokha la chimanga lomwenso ndalamazo sikukwananso kuyang'ana even m'misewumo apolisi jombo akuchita kumasoketsa jombo kumakayang'ana mukaunjika jombo yoti avale zomvesa chisoni kwambiri tikamati mpulumusi ndamene akubwera mmalawi akubwera ndi mwambo zawo ndikuti mpulumusi azati chani auza malawi chani anena kuti chani so mawa mawa kuchitika zinthu Ah, boma la malawi lapa 16 liyambira liyambira mawa boma lapa 16 Oh, yes. liyambira mawa boma Oh, yes. liyamba mawa bwerani muzangoona kuti kodi kuchitika za mtundu wanji mawa amene ali tambala wache kumuzi amene tambala wache amalira nthawi yo- yo- yo- yoperewera chifukwa tambala amalira nthawi ya kuma 2 koloko nthawi zina 12 koloko koma alipo atambala ina amalira 8 koloko tabweretsa atambala amene uzaadye mawa kuchita kujambapo onse achiloko mwabwesa atambala amenewowo chifukwa mawa tikayika maloko pakhosi pachite maamanga ndi maloko mawa muzaone chifukwa mpulumusi akubwera oti aongola malawi zikomo kwambiri Yeah, we can take another set. I, I think in the interest of time tita langa mutha kutiyankhira tikamapanga one on one otherwise ndimafuna ndingofunsa kuti eh, manifesto yanuyo how legally binding is it kuti nthu zanu ndotani komanso za, za security mwaikonza motani they can respond to them one on one zikomo kwambiri anzathu uh, zodiac mwina alis- kulinso mafunso ena anzathu a media

Uh, zikomo kwambiri Kasim. Aubi. Uh, Team Zodiac. Timakunyadira. Chimene tikunena ndicho kuti manifesto ya DPP ndi Aford ndi imodzi. President amene akuyimira DPP ndi Aford ndi mmodzi. Koma mothandizidwa you know kuti tili ndi Enoch Chihana amene ali president wa Aford amenenso pa 16 pano akuzakhala second vice president kusonyeza kuti ndipo muione timu yo maturity ili imene momo we are serious we mean business dziko pamene lafika apa tikufuna anthu a serious anthu amene akuziziwa kuti kodi tichite press button it and if you look at the The capacity, the capabilities of Professor Arthur Peter Mutharika, Dr. Jane Ansah, and the Honorable Enoch Chihana, there is no other team on the ground. Kasi mu- ndi maripota mukuziwa kale. Izi sizomaka kwenye amwenye kuti uziwabera. Iyayi. This is business. We want to revive the nation. Uh, at the same time, we have maturity, which even the donors are happy they are satisfied angodikira kuti tikangopanga ma formalities apa 16 muone mmene ma dollars angabwerere mdziko muno uh, kumbali ya security ndinene pano kuti of course chilolezo tinapasidwa apolisi achita promise kuti atiteteza koma sitikudalira mbali imodzi yokha ifenso ngati achipani tili ndi security yathu imene ili yamphamvu kwambiri mukuziwa kuti dpp ndi chipani chachikulu kwambiri mmalawi muno and security yathu siyamasewera mumaonanso nokha mumaziwanso nokha kuti security yathu ikafuna kuchita secure pamalo pamakhala kuli bwino so anthu asadandaule security ndiyokwanira uh, komanso aliyense amene akubwera ku njamba ameneyo ndi wa security wa apm yes aliyense amene akubwera kaya ndi mzimayi kaya ndi mwana ameneyoyo payekha ameneyonso ndi security yathu ya chipani chathu so ndimafuna ndikusimikizireni amalawi kuti bwerani momasuka mukhoza ndithu kunyamula ana anu kumbuyo kumabwera kuzakhala msonkhano woti simunauonepo mukuziwa kuti ndale zathu kumalawi kuno zimayambira pa njamba freedom park zikuyamba mawa tikuzatseka pa 16 pamene tikuchotsa boma la nkhanza boma la tsankho boma la nepotism limene ife amalawi kuno kumwera amalawi kumpoto ngakhale ku central region ku eastern region tavutika nalo kwambiri amene akunjoya ndi ngongole za neef ndi azibale awo okha ni mtundu umodzi nepotism yafika pa worst ana a president ali mu ntchito za boma wopanda ku- olo kupita for ma interviews eh, zizukulu azipongozi onse akudya ndalama za misonkho osapita mukuziziwa kale ngakhale amanena kuti dpp ndi a nepotism koma umboni ndikuti amalawi mwauona nokha tsankho mwaliona nokha ife zimenezo tikuti ayi aford Dpp ndi mapartners ena ena tikuwalandira mawa tikupita chisogolo kuti tipulumutse uh, amalawi uh, ndipemphe kuti tisanamalize mwina anzanga ngati ali ndi mawu amodzi awiri nditseke ndiyambira a Fodi then ndimalizira adirect athu a women zikomo kwambiri
Poti tili kumapeto ndimafuna kuti amalawi choyambirira ndapatse masamu amene pomaliza akhale ndi yankho la chisankho cha pa 16 september history ili open kuti malawi congress party sinawineko chisankho ndipo history ili open kuti akamapeza mavoti iwowo okha akayima ndi 1 million 400 below ndipo tonse tikudziwa kuti pamene achakwera anayima pa 2020 nkuwina kupikisana ndi profesa Arthur Peter Mutharika iwo anali ndi zipani Peter Mutharika anali yekha anasiyana kupikisana ndi Mutharika. akudziwa bwino zimene zachitika adzayamba kuchoka kumene zipani za 40 kulibe zonse kulibe amalawi tikufuna 50 plus 1 chakwera sanapezepo 50 plus 1 mcp sinapezepo 50 plus 1 lero angatsimikizire kwa wina angatsimikizire kuti mcp yamala nadi yamala nadi imeneyo yapita iwonso akudziwa zimenezo zawo umboni wina ndi onena kuti vice president wa dziko lino right honorable usi anayankhula akuti kodi amalawi akufuna mafuta osati kumawauza kuti mafutawo alipo alipo anthu mmalaini akugonera kumathira fuel akutsimikizira iye ali m'boma lomwelo limodzi ndi achakwera koma akuti amalawi sakufuna zimene achakwera akunena amalawi akufuna kuti asamangoyankhula koma zinthuzo zikhale pa tebulo ambuye akudalitseni kuti pamene mukudikirira kudzavota voti ya pa 16 ndi ya imfa ndi moyo kodi timpatse chakwera tifepo kapena tipereke kwa profesa kapita mutali kuti atipulumutse zili mmanja mwathu
zikomo kwambiri uh, director of business
ndingokumbutsana kuti mwa amalawi amene ali mkaundula wa chisankho amene ochuluka ndi azimayi azimayi onse kumene muliko samalani voti yanu kuti pa 16 september mukavotere dpp dpp ndi imene ikubwera ndi mfundo kapena kuti manifesto yopereka chiyembekezo kwa ife ndi mabanja athu azimayi tavutika azimayi tasauka azimayi tanyozeka tikulephera kusamala ana ana akungoyenda mtawuni mu m'midzimu ana akusowa zakudya zimene amayenera kudya zamagulu tili ndi mantha kuti mwina 5 years kutsogoloku ana athu mwina tizeru tizakhala tovutirapo chifukwa cha madyedwe alero amene akudya ana athuwa movutika kudya meal imodzi mwina kusadya kumene nthawi zina kungogonera mango ophika nthawi yakwana kuti amayi tituluke mu umphawi umene uwu ndiye ndifuna ndibwereze kuti voti yathu ndi yofunikira kwambiri kulikonse kumene muli nsanje to chitipa isamaleni ifeyo pa 16 september mmamawa omwe kusanache tikakhale tili pa nzere kuonesa kukwiya kwathu kuti tithani ndi boma la malawi congress party ndi kuyika dpp imene ipereke mayankho ku mavuto athu tatopa tavutika tazunzika azimayi ndipo ine ngati mayi nzanu ndine mboni ya mavuto amene amayi onse tadutsamo ndadya nawo chitedze ine aphika chitedze amayi anzathu kumachinga ndadya nawo chitedze ndachilawa sizoona ndadya nawo nyika kunsanje sizoona ndadya nawo udzu kuphalombe udzu wongopulula kusefa kudyetsa wana sizoona malawi congress party mwatilakwira kwambiri zisadzachitikenso mu history ya dziko lino zimene mwapanga ubwino wake mukatuluka apa simudzalowaso

malipota amene za mpira tapanga limodzi ngati timu sikuchita bwino timasintha kochi and nthawi ino yakwana kuti tisinthe kochi wa dziko lino walephera even to fulfill one promise imene anapanga zakanika choti tisungire kochi amene uja tikuyenera tichotse kochi wina abwere ndi nzeru za nyuwani

Zikomo kwambiri atcheya athu mamawa uno komanso kuthokoza timu yonse mbali ya dpp komanso timu yonse mbali ya aford chifukwa cha mkumano mmawa uno kumemeza anthu kuti mawa tikuyenera wani tiyambire mount soche kumene kuli manifesto launch ndibwereze kuti its by invitation ndiye amene tilibe khadi yoti tikalowere pakhomo tisavutike tilondole njira yopita pa stadium tikadikire profesa arthur peter mutharika tikayende naye tizikapita kunjamba kuti amalawi aziwenso kuti aford komanso dpp yabwera panthawi ino akuluakulu kusogolo kuno komanso anzathu a media ndilole timalize programu yathu mamawa uno

Ah, pano tafika tsopano ndi pamapetopeto pa msonkhano wa atolankhani umene unali kuno ku ah, likulu la chipani cha dpp ku new naperi mu mzinda wa blantyre Ah, msonkhano uno anapanga ndi a dpp komanso a aford paja mukatikumbukira bwino uh, zipani ziwiri zimenezi paja zili mu mgwirizano wa kuchisankho electoral alliance umene akuyendera limodzi kupita ku chisankho chimene chikubwera pa 16 september uh, pano panabwera akuluakulu osiyanasiyana uh, panali a regional governor a chipani cha uh, dpp charles mchacha panali a national organizing uh, secretary uh, honorable sameer suleman anali pano uh, ndaona mai navicha anali pano komanso a, a director of campaign a aford uh, komanso ndi akuluakulu ena ochokera ku chipani chimene cha aford anali pano amene amalankhula ku mtundu wa amalawi

Trust me, you reporters know better. This country is finished. chabwino muchichewa mutangotifotokozera ndi uthenga wanji waukulu umene mufuna amalawi akhale nawo pamene mukonzekera manifesto komanso campaign launch ya uthenga waukulu ndonena kuti mawa ndi tsiku limene amalawi takhala tikuyembekezera takhala tikuona ma manifesto ena mbuyomu manifesto ngati akuwerenga nthano manifesto akupitiriza manifesto bwera ndikuzamva mfundo za manifesto ya dpp ndi a aford Eh, muli mfundo mmenemu eh, zimene zikukhudza amalawi pa ground mavuto amene amalawi tikukumana nawo tsiku ndi tsiku kusowa kwa chakudya kusowa kwa forex ma business apita pansi kusowa kwa mankhwala muzipatala kusowa kwa zipangizo m'masukulu mwathu kusowa kwa mafuta lero ndikhulupirira kuti nanu apa mwasiya magalimoto kunyumba mwakwera kabaza mafuta kulibe kodi tipitirire ndi zimenezi manifesto yathu ikunena mavuto amenewa komanso ikupereka ma solutions ikupereka eh, chiyembekezo kuti kodi vuto ili tithana nalo bwanji sitikungokamba ife ayi ngati mmene akukambira enawo ife mukuziwa kuti takhala mboma kwa zaka zambiri tili ndi experience manifesto yathu ndi a aford sikulonjeza kuti tikatenga ndalama kwina kwake kaya kwakuya kaya kuti ayi ndalama imene timapanga malawi muno ndi ndalama yokwana kuti amalawi tikhale ndi ufulu tinazionako mbuyo mwa- mbuyomo malemu bingu wa mutharika mzimu wawo uuse mumtendere anali ndi budget timati zero deficit budget yopanda kuthandizidwa ndi wina aliyense komanso ndi nthawi yokhayo imene malawi anakolola chimanga kuti timasowa poyika zinatheka bwanji ndi dpp yokha imene imakwanisa zimenezo ndiye mawa tikuwamemeza amalawi ozungulira muno mu blantyre bwerani manifesto iyi ndi yanu amalawi inu anyamata bwerani muzamve mfundo zili mmene mwaona tingongole za neef angopereka chigawo chimodzi angopereka kwa mtundu umodzi kumpoto kuno kumwera ku east palibe ku lilongwe kumene ambiri angogawana ochepa tifuna zimenezi zisinthe ndalama zimene zikuonongedwa kumene kuja ndi zokwanira kuti mmalawi mnyamata wina aliyense achite benefit kuli programu mu manifesto imene sindiulula apa muzayione imene ikuchitani target inuyo anyamata kuti miyoyo yanu ipite patsogolo akuluakulu athu apasidwe zoyenera zonse pano anasiya kupasidwa even mapensho ma institution athu admarc yatseka sffrfm yatseka nfra yatseka pitani mukaone ku immigration sizikuyenda pitani pa road traffic apa sizikuyenda chilichonse chaonongeka hope ya malawi ndi manifesto imeneyi mgwirizano wa aford dpp utsogoleri wa profesa arthur peter mutharika dr jane ansah komanso enoch chihana ndi mapartners ena komanso ndi- ndingoperekapo ka hint bwerani muzaone kuli mabomba sunday tikulandira alendo ena muziona sunday zikomo kwambiri

tikukhulupirire motani kuti mgwirizano umene mwapanga uwo ndoti ndi wabwino kwa iwo onse okay choyambirira ndinenetse pano mowopa mulungu tate weniweni wa anthu osauka ndi profesa arthur peter mutharika awa anachitapo umboni tili nawo Profesa Arthur Peter Mutharika, Amalawi tinamulirira tinanena kuti tikukhala moyo wovuta, amagulitsa thumba la fertilizer 20,000 sugar 450 kwacha ufresh 80 kwacha ndipo uh, fees ya ku university 180,000 per year at that time. Amalawi atabwera mzathu uyuyu akulamula lero ananena kuti ife tikumva chisoni akuluakulu amalawi muzilipira 180000 fees ya ku university pamenepa ndi boma ili lokondera kutereku apapa ataphunzire ndi anthu osa- olemera okhaokha ana amphawi saphunzira ndifuna mundivotere ine kuti aliyense akwanitse kuphunzira sukulu ananena kuti ufresh uyuyu mukugula 80 kwacha ndiodula kwambiri ameneyi pakufunika kuti mundivotele ine kuti atsike kuti aliyense azikwanitsa kuchapira ufresh in short anakambapo za shuga kuti shuga uyu mukugula 450 ndiwodula pakufunika anthu osauka i mean anthu osauka mundivotele ine kuti adzatsike aliyense azimwa tiyi pomaliza

pano uh, 6000 then ama 5000 just like that now tikunena kuti pazonsezi kodi umboni woti kuti wachita uyu sachita uli pati tikuwuza Amalawi kuti umboni woti profesa Peter Mutharika atha tonse tinawona wopenga wabwinobwino akudziwa zoti Chakwera sangathe tonse tikudziwa wopenga wabwinobwino akudziwa kuti a Chakwera kuti chonchi kungowapatsa boma pa 26 september a pa 16 september ndiye kuti shuga uja panali pa 6000 ikamadzafika 2030 adzakhala pa 13800 maexpert amasamba mangaka so tunena kuti tikufuna boma la ngati la Peter limene anatenga boma lija linakhala stable osakwera kwa katundu dollar osagwa osatani kuyenda nalo 6 years we believe tikukhulupirira kwambiri kuti ndi yekhayo amene angakwanire ife a AFORD tikukhulupirira bwanji tikukhulupirira kuti zimene a profesa Arthur Peter Mutharika anachita kukhala zimenenso timaganiza kuti ife tichite zimenenso a profesa Mutharika akonzeka kuti achite zimenenso ife tinakonzeka kuti tichite so tikunena kuti we- sitikuyeneranso kudzipanganso separate ifeyo lero we are one using the name democracy as manzanga ena anapanga kalelo tikunena kuti uh, democratic party komanso uh, alliance for democracy point zathu mapila zathu skeleton yathu yomangira dziko lino limodzi ndichifukwa chake kutsimikizira Amalawi kuti tiyeni tisapote professor Arthur Peter Mutharika komanso vice president Jane Ansah komanso second vice president enoch chihana in short pomwepo mutilole ndingokambapo za ma running akuluakulu pang'ono Jane Ansah chifukwa kuti pang- pa, pa Jane Ansah pokha minus peter mutharika akuposa president aliyense waimira mdziko muno ndi class ndi munthu woti waweruzapo milandu mumaona kuti justice Jane Ansah kusonyeza kuti ndi wachilungamo kuyambira ku malamulo komanso bishop Jane Ansah ndi wachilungamo kupitanso ku malamulo sukulu yapamwamba kuposa aliyense waima uku except the president apm kuchoka pamenepo m- kukonda chilungamo ndi munthu amene tikudziwa kuti corruption ayithetsa tsiku limodzi fo ndi woopa Mulungu komanso woweruza mlandu Amalawi konzekani basi zinthu zayenda bwino apa